ndikuyamba ndi kumutamanda allahu tabaraka wa taala mbuye wa zolengedwa zonse mtendere ndinso madalitso za allahu tabaraka wa taala zipite kwa mtumiki wake muhammadi sallallahu alaihi wasallam osayiwalanso akubanja kwake ndinso masahaba anthu aja amene adamuona mtumiki wathu muhammadi ali moyo ndipo adakhulupirira naumvomera uthenga umene udafika ndi mtumiki ameneyu sallallahu alaihi wasallam komansotu masahaba amenewa pa nthawi imene amamwalira adamwalira ali ndi imani mwa allahu tabaraka wa taala choncho ndiloleni mwapaderadera kuti ndimupemphe allahu tabaraka wa taala nacho chisomo chochokera kwa iye chiwapeze nawafika masahaba amenewa chifukwa choulandira uthenga umene udafika ndi mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallam naapilira kuyendesa limodzi pofalisa uthenga umenewo kuti uwapeze anthu osiyanasiyana choncho chisomo cha allahu tabaraka wa taala chikuyenera kuti chiwapeze masahaba amenewo bale wanga pambuyo pomutamanda allahu tabaraka wa taala ndinso kumfunira zabwino mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallam akubanja kwake ndinso masahaba dziwani kuti ndithu ife tikunka tikuzungulira namakumbusana nkhani yokhuzana ndi chikonzero cha allahu tabaraka wa taala ndipo Pompano m'mbuyomu timakumbusanatu nkhani imene inangochitika kumene makamaka pamene chaka chimasintha makamaka chaka cha anzathuwa akhristu chaka chija cha 2020 kulowano chaka cha 2021 timakumbusana zomwe anthu ambiri amalankhula posayang'ana zipembedzo za anthu ndi ambiri amene amalankhula ena mwa iwo ndi asilamu kumene amalankhulanso mawu osakhala bwino mawu amene akusonyeza kukanira chikonzero cha allahu tabaraka wataala chonsecho munthu msilamu akuyenera kuti imani yake ikhale yokwanira akuyenera kukhala wokhulupirira za chikonzero cha allahu tabaraka wa taala kuti zabwino zonse ndinso zoyipa zimachokera kwa iye allahu tabaraka wa taala mawu amene anthu amalankhula komanso mawu amene tinatchula m'mbuyomu ndi onena kuti anthu ambiri anachitenga chaka cha 2020 kukhala ngati no ndi chimene chawapasa iwowa mavuto ndipo amalankhula kunena kuti 2020 ndi chaka choyipa chaka chimene ife tasowa ntchito chaka chimene ife taluza zinthu zosiyanasiyana mabizinesi ndi zina zotero tachita bwino kuti chaka chimenechi tachidutsa kukhala ngati ino kuti mwina chaka chimenechi ndi chimene iwo chimapasa mavuto amenewo chonsecho nkhani imene iwowo akuzungulira poyikamba ndi nkhani yokhuza ndi covid-19 nthenda yomwe yagwedeza komanso napezeka mas- mayiko osiyanasiyana pano pa dziko lapansi choncho ndiye timakumbusana kunena kuti wina aliyense amene ama, a, amene ali ndi chikhulupiriro chimenecho kunena kuti twente twente ndi chaka chimene chabwera ndi tsoka chaka chimene ife cha- chatipasa maluzi chaka chimene ife cha- chapangisa kuti ife tiluze zintchito zathu mabizinesi athu ndi zina zotero munthu wina aliyense amene amalankhula zimenezo ndithu tiyeni tibwerere nayezamira mwa allahu tabaraka wataala chifukwa chaka sichingatipase ife tsoka lina lililonse ayi ndipo tinakumbusana kulankhula kwa ubadatu bunu swamit kumene amamuuza mwana wace kunena kuti ya bunayya innaka lan tajida tuama liman hatta talama anna ma aswabaka lam yakun liyukhtaaka wama akhtaaka lam yakun liyusibaka uyu ubadatu bunu swamit amamuuza mwana wace kunena kuti iwe mwana wanga ndithu iwe sungamve kapena kuti sungapeze kukoma kwa chikhulupiriro kufikira mpaka utadziwa kunena kuti ndithu kamene kakupeza iwe sikanali koti kakuphonye ndipo kena kalikonse kamene kakuphonya komwe sikanakupeze uziwe kunena kuti kameneko ndithu sikanali koti kakupeze ndi mawu amene amamuuza mwana wake zokhuzana ndi chikhulupiriro kapena chikonzero cha allahu tabaraka wa taala kuti palibe kena kalikonse koyipa kapena kabwino kamene iwe kangakupeze pokhapokha zimenezo allahu tabaraka wa taala anakonza kuti zimenezo zikuchitikira iwe

sadaka rasulullah mtumiki sallallahu alaihi wasallama amalongosola kunena kuti tikamati imani kumeneko ndiko kuti ukhulupirire mwa allahu tabaraka wa taala nakhulupiriranso za angelo ake komanso ukhulupirirenso za mabuku onse amene allahu tabaraka wa taala adawatsitsa kuwavumbulusa kubwera pano pa dziko lapansi komanso ukhulupirirenso za azitumiki onse amene ana- ana- amene anatumizidwa kubwera pano pa dziko lapansi kuyambira bambo wathu adamu kufikira mpakana mtumiki wathu uyu wachitsanzika womaliza wokondedwa muhammadi sallallahu alaihi wasallam komanso ukhulupirirenso za tsiku lomaliza kuti lilipo watuumina bilqadari khairihi wa sharrihi komanso ndi kuti iwe ukuyenera kuti ukhulupirire za chikonzero cha chabwino china chilichonse kapena choyipa china chilichonse zimene zimachokera mwa allahu tabaraka wataala timakumbusana zimenezo ndiye lero tikupitirizabe makamaka tikuyambira pa hadithi ya zaid

powafunsa anthu kunena kuti hal tadiruna hal tadiruna madha qala rabbukum kodi mukudziwa zomwe mbuye wanu walankhula qalu allahu wa rasuluhu alam monga mwachizolowezi masahaba akafunsidwa funso lina lilonse kuchokera kwa mtumiki amangolankhula kunena kuti ndi allah ndi mtumiki wake amene akudziwa qala ndi pamene soma mtumiki sallallahu alaihi wasallam amalankhula kuwauza anthu kunena kuti asbaha min ibadi mu'minu bi wa kafir subhanallah kunena kuti ndithu lero lino kwawachera ena mwa akapolo anga ali wokhulupirira mwa ine ndinso ena wondikanira ine fa amma man qala muturna bifadli llahi wa rahmatihi tsopano kwa uyo amene walankhula kunena kuti tapatsidwa mvula chifukwa cha chisomo cha allahu tabaraka wataala ndi chisoni chake fadhalika muuminu bi ndithu ameneyo ndi wondikhulupirira ine kafirun bilkaukab ndi woyikanira nyenyezi wa amma man qala muturina binawin kadha wa kadha tsopano kwa uyo amene walankhula kuti ndithu ife tapatsidwa mvula chifukwa cha nyenyezi yakuti yakuti fadhalika kafirun bi ndithu ameneyo ameneyo ndi wondikanira ine muuminu bil kawkabi ndi woyikhulupirira nyenyezi subhanallah kusonyeza kunena kuti ena anamukhulupirirabe allahu tabaraka wataala chifukwa cha mvula imene imagwa usiku ndiye amalankhula kuti tapatsidwa mvula chifukwa cha chisomo cha allahu tabaraka wataala ndi chisoni chake ndiye ena mwa iwo amalankhula tapatsidwa mvula chifukwa cha nyenyezi yakuti yakuti kuitenga kukhala ngati kuti mwina nyenyezi imeneyo ndi imene yatsitsa mvula subhanallah ndiye amawa- amafotokozera kunena kuti aliyense amene walankhula kunena kuti im- muturna bifadlillahi wa rahmatihi tapatsidwa mvula chifukwa cha chisomo cha allahu tabaraka wataala ndinso chisoni chake ndithu ameneyoyo ndi mu'minun bi ndi wo- ndi wondikhulupirira ine kafirun bil kawkabi ameneyo ndithu ndi woyikanira nyenyezi ndipo aliyense amene walankhula kuti tapasidwa mvula chifukwa cha nyenyezi yakuti yakuti ameneyo ndi wondikanira ine akuyikhulupirira nyenyezi kuti ndi imene yapasa mvula ndiye munthu akuyenera kukhala wokhulupirira za chikonzero cha allah kuti kalikonse kakamachitika kamene kakuchitika chifukwa cha allahu tabaraka wataala tisamangogwera mu zinthu zina zimene zikumatipangisa ife kumankanira allah ife tisakuziwa apa imamu shafii analankhula pankhani yokhuza ndi chikonzero analankhula ndithu mawu amene ali abwino mawu amene ali wothandiza kwambiri kwa munthu amene amakhulupirira mwa allahu tabaraka wataala komanso kwa munthu amene amakhulupirira za chikonzero cha allahu tabaraka wataala kuti kabwino kalikonse ndinso choyipa chilichonse chimachokera kwa allahu tabaraka wataala makamaka pamene imamu shafii rahimahullahu taala rahmatan wasia analankhula kunena kuti fama shiita kana wa in lam ashai kuti chimene wafuna chimene mwafuna inu allahu tabaraka wataala chimachitika ngakhale ndisafune kaya chikhala chabwino kaya choyipa chimene inu mwafuna allah chimachitika ngakhale ine ndisafune wama shiitu in lam tashaa lam yakun ndipo chimene ndafuna kuti chikatachitike chakuti ngati inuyo allah tabaraka wataala simunafune sichimachitika ndi mawu amene imamu shafi'i akutiwuza zokhuzana ndi chikonzero cha allah kuti mulungu amachita zimene wafuna ngakhale ife anthu tisafune nchifukwa chake timakumana ndi nyengo zosiyanasiyana nthawi zina timatha mwina kukumana ndi dzuwa dzuwa timatha kuona kuti yapa ndiye dzuwa tsopano likuonjeza kwambiri ikanagwa mvula ndiye mulungu akafuna mvula imagwa ngati sakufuna mulungu nyengo yomweyo yadzuwa imakhala ikupitirirabe chifukwa ameneyo ndi amene akuchita zimene akufuna allah ndipo palibe amene angalepherese mapulani a allahu tabaraka wataala kamene wafuna kamachitika ndipo zimene ife tafuna sizingachitike ngati iye allah sadafune ndi mmene zikumatani zikumakhalira pano pa dziko lapansi ndiye wina aliyense titenge chi- titenge imani yathu tizitenge zonse zimene zikumachitika pano pa dziko lapansi kwa ife zabwino zoyipa zimene tikukumana nazo kuti zimenezo ndithu zikumachitika chifukwa cha allahu tabaraka wa taala apa palinso hadithi imene ya abdillahi bun abbas uyu abdillahi bun abbasi analankhula kunena kuti akuti adali limodzi ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam pa ulendo wina wace ndipo mtumiki sallallahu alaihi wasallam anayamba ndi kumpasa malangizo pomuuza kunena kuti ihfadullah kuti musungeni allahu tabaraka wataala ndithu allahu tabaraka wataala akusu- akusunganiso iwe yani muopeni allah zichiteni zonse zimene allahu tabaraka wataala wazichita kuti izi ndi haramu zimene zichi- zichiteni kuti zikhale haramu ndipo kalikonse kamene allah wakulamula kuti ichi ndi halali ndipo zichiteni kuti izi ndi halali mungatero ndiye kuti mulungu allahu tabaraka wataala nawenso azakusamala nakusunga kusogoloko

ngakhale atasonkhana anthu kuti akuthandize ndi chinthu china chake ati sangakuthandize anthu amenewo kungopatula pachokhacho chimene allah adalemba kuti chimenecho chikuchitikira wa in jitamau ala an yadhurruka bishaiin ndipo ngakhale atasonkhana kuti

ndipo tisakhale omaopa anthu opereka mavuto pano pa dziko lapansi tisamaope anthu amene akumatikopseza ndi zinthu zina kumanena kuti izi ndikachita izi awa andipasa mavuto aa ngati mulungu wafuna kuti mavuto amene akupeze akupeza kaya mwina ndi munjira yolozana imene imene lero lino yatani yafala kumaopsezana kuti iye ndikulozani iye amene ndi woopsa akulozani iye ngakhale aloze ngati mulungu allah tabaraka wataala sadafune ndithu zonse zimene iye angakuchite iwe sizingakulowe chifukwa kuti mulungu allah sadafune chifukwa ndi allah amene anakulembera kena kalikonse kaya kabwino koyipa iwe uzakumana nako ndiye tiye tikhale anthu okhulupirira za chikonzero cha allahu tabaraka wataala osamayiwala kuti pajatu ndi faalu lima yurid allahu tabaraka wataala amachita zimene ndi ochita zimene iye akufuna la yusalu amma yafalu wahum yusaluna allah samafunsidwa kena kali samafunsidwa zinthu zomwe iye akutani akuchita koma ife ndi ofunsidwa ndipo tidzafunsidwa kena kalikonse kamene tikuchita mu zintchito zathu zimene tikuchita tidzafunsidwa pamaso pa allah koma mulungu allah safunsidwa ndiye mulungu akumangochita china chilichonse chimene chimene iye wafuna kuti chichitike ndipo chimachitika zimene tikuzipeza makamaka pamene allah mu qur'ani akulongosola mwambirimbiri kunena kuti ndithu zichitochito za allahu tabaraka wa taala ndithu allahu tabaraka wa taala akafuna chinthu china chake kuti chichitike akuti amalankhula pa chinthu chimenecho kunena kuti kun fayakun kuti chitika ndipo chimachitika amene ndi allah wochita zimene akufuna kaya mavuto azitipeza kamba kuti ndi mulungu allah amene anatilembera zabwino zizi- tizikumana nazo kamba kuti ndi allah amene anatilembera choncho tiye tikhale anthu wokhulupirira komanso namadziwa kuti ndithu chikonzero china chilichonse chimene ife tingakumane nazo kaya zabwino kaya zoyipa zimene zimachokera kwa allahu tabaraka wataala tikhulupirire za chikonzero cha allah kamba koti munthu sangakhale wa imani yokwanira bwinobwino mpaka koma kufikira mpaka iye atakhulupirira za chikonzero cha allah kamba kuti kukhulupirira chikonzero cha allahu tabaraka wataala ndithu ndi msichi imodzi mu nsichi za imani choncho ndimupemphe allahu tabaraka wataala kuti atipatse kumvetsetsa komanso namadziwa nthawi zonse kuti kabwino kena kalikonse kamene ife tizikumana nako pano pa umoyo wa dziko lapansi tizikhala tikudziwa kunena kuti ndithu kameneko kakuchokera m'manja mwa allahu tabaraka wataala koyipa kabwino kalikonse kakuchokera m'manja mwa allahu tabaraka wataala komanso tizikhala tikudziwa kunena kuti palibe china chilichonse chimene ife chingatipatse mavuto kaya chaka kaya mwezi kaya munthu sangatipatse mavuto kungopatula pa zokhazo zimene allahu tabaraka wataala anatilembera kuti mukumana ndizi ndipo tizikumana nazo ndiye ndimpemphe allahu tabaraka wataala kuti adalitse wina aliyense komanso natiyika kukhala mu gulu la anthu a imani enieni mu gulu la anthu limene limakhulupiriranso zokhudzana ndi chikonzero cha allahu tabaraka wataala